Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ụlọọrụ ICPC ekwuola ugbu a na ha achọpụtala ngwa ndị El-Rufai ji egere oku ekwentị n'ụlọ ya dị n'Abuja ma na-atụ atụmatụ ugbu a ịgbatikwu ọnụnọ ya n'aka ha dịka ha chọtakwara akwụkwọ ndị dị oke mkpa nyere ọnọdụ nchekwa ala anyị n'ụlọ obibi ya dị na Kaduna ma ka ọ dị ndị ezinụlọ ya akọwala ozi ahụ ụlọọrụ ICPC zipụrụ dịka okpokpo asị Nyesom Wike akọwala na pati ndọrọndọrọ ọchịchị ya PDP amụtabeghị ihe ọbụla site n'ihe mere n'ime afọ 2023 ma rụtụ aka na n'ihi nke a na ya ga-akwadokwa Tinubu n'ime afọ 2027 ndị otu Islamic Movement of Nigeria amalitela ime njegharị iwe n'ime steeti Niger nakwa steeti Lagos n'ihi ogbugbu mba US na Israel gburu onyeisi ndu okpukpere n'ime mba Iran bụ Ayatollah Khamenei a ga-echeta na agha etiwapụla ugbu a n'etiti mba Iran na mba US nakwa ndị na-akwado ha dịka mba ndị ọzọ mba Iran wakporo n'ihi nkwado ha na-enye mba US emeela anyị ji ugbu a ịzaghachi mba Iran ọchịchị etiti ekwuola na ha amalitela itinye n'ọrụ nkwekọrịta ụgwọ ọnwa ha nwere nke ha bịanyere aka na ya n'etiti ha na otu ASUU ụlọọrụ nchekwa DSS anwụchiela ndị uwe ojii na ndị ọrụ imigreshọn bụ ndị gbochiri nwụchi a chọrọ ịnwụchi El-Rufai n'ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe n'ọnwa gara aga ụlọọrụ NNPC Dangote na ụlọọrụ ndị ọzọ na-erepụ mmanụ petrol n'ala anyị ebugola ọnụ ego mmanụ petrol ugbu a dịka ọnọdụ ọgbaghara na obi erughị ala nọ ugbu a na mpaghara Middle East nke sitere n'agha dapụtara n'etiti mba Iran na mba US aka na-achị steeti Adamawa Ahmadu Fintiri ekwuola ugbu a na ya na Atiku anaghị ese okwu ọbụla kama na enweghị onye mpaghara ugwu ọbụla nke kwesịrị ịzọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 dịka nke ahụ ka bụkwa oge ndị mpaghara ndịda mba US adọọla aka na ntị na mba Iran ga-awakpo obodo Dhahran nke nwere mmanụ petrol n'ebe ọ dị ukwuu n'ime mba Saudi Arabia dịka onyeisiala Trump agwakwala mba Iran na oge agafeela inwe mkparịta ụka udo ọbụla aka chịburu steeti Kaduna Nasir El-Rufai akọwala na ya jụrụ ịza ajụjụ ọbụla ụlọ ọrụ ICPC jụrụ ya n'ihi na nyocha ọbụla ha na-eme ya bụ nke igwu okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị kpatara ma rụtụ aka na ya ga-aza ebubo ọbụla ha na-ebo ya n'ụlọ ikpe ọtụtụ ndị mmadụ etiela ebewo dịka a chọpụtara Sunday Igboho onye na-achụso nta nnwere onwe ndị Yoruba ka o yizi okpu ndị pati APC ma kwupụta ndọnye ụkwụ ya n'eze wara awa nyere nhọpụtagharị onye isi ala Tinubu otu jikọtara ndị nkụzi na ndị ụka alakụba n'ime steeti Lagos adọọla ọha na eze ala anyị aka na ntị ka ha kwụsị ime njegharị iwe ọbụla gbasara ọgbaghara dapụtara n'etiti mba Iran na mba US n'ihi na nke ahụ pụrụ iji ja ịdị n'otu na udo nke ala anyị Naijiria ụlọọrụ NAFDAC akọwala na ihe mere ha ka jiri machibido nrepụ mmanya ọkụ sachet bụ na ọ na-eme ka ụmụaka malite ịṅụ mmanya na-egbu egbu nakwa nke bụrụ nke na-akwalite mpụ na omekome nke ntọrọ ndị mmadụ isi ụlọ ọrụ nnọchiteanya mba US n'ime mba Naijiria akagbuola ụbọchị ha chọrọ ịgba ndị tinyere akwụkwọ ikikere njem visa ajụjụ ọnụ n'ihi ka ọnọdụ ọgbaghara dapụtara n'etiti mba Iran na mba US jiri chewe ihu ka ọ dị ugbu a otu onye bụburu onye meyọ n'ime mba US Mike Arnold akpọkuola ndị agha soja ala anyị Naijiria ka ha chụpụ ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu bụ ndị zoturu onwe ha n'ime obi gọọmenti na Aso Rock ma bo ebubo na Tinubu nwere mmasị naanị ịchụso ọdịmma ndị omekome na-akwafu ọbara ndị sinetọ nọ n'ụlọ sinetị mmadụ iri na abụọ ekwupụtala mmasị ha iso zọọ ọkwa gọvanọ n'ime afọ 2027 a nwụchiela ma kpọchie otu onye lance corporal ndị soja ala anyị Rotimi Olamilekan n'ihi otu onyonyo vidiyo o kesara n'ọba Facebook ya bụ ebe ọ nọ kwupụta obi mgbawa ya ka ọtụtụ ndị enyi ya ndị bụ ndị agha soja ji anwụ ka ọkụkọ site n'aka ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu ma kpọkuo ndị ndọrọndọrọ ọchịchị gụnyere ndị gọvanọ sinetọ na ndị minista ka ha kwe ma hapụ ụmụ ha isonye ụlọ ọrụ ndị agha soja ma lụọ agha megide ndị omekome Onyeisiala Tinubu enyela ntụziaka ka e zipụ ndị nnọchite anya ala anyị gaa mba dị iche iche nke ụwa iji nọchite anya ala anyị e zipụrụ Okezie Ikpeazu gaa mba Spain Ifeanyi Ugwuanyi gaa mba Greece Reno Omokri gaa mba Mexico Fani Kayode gaa mba Germany na ọtụtụ ndị ọzọ Omoyele Sowore ndị ezinụlọ ma gụnyere nwunye ndị agha karịrị otu narị a kpọchiri n'ihi ebubo ịtụ atụmatụ ịgba ọchịchị Tinubu mgba okpuru emeela ngagharị iwe udo ma kpọkuo onyeisiala Tinubu ikpe ndị agha ahụ ikpe n'ụlọ ikpe ma ọ bụ a tọhapụ ha ha gara n'ihu rụtụ aka na nke a abụghị ọchịchị ọha karịsịa bụ ebe ndị e boro ebubo apụghị izute ndị ezinụlọ ha ma ọ bụ onye ọkaiwu kemgbe ọnwa ise ugbu a onye na-eme ejije ama ama nke ọma Pete Edochie akwaala akwa arịrị banyere ọnọdụ pịnyọ pịnyọ ọkụ eletrik ala anyị ma rụtụ aka na ya na-emefu ihe karịrị puku naira iri anọ kwa ụbọchị iji mụọ ọkụ eletrik ụlọ ọrụ ndị agha soja ala anyị nọrọ n'Umuahia ụnyaahụ kpọkuo ndị ntorobịa ala Igbo ka ha biko biko sonye ụlọ ọrụ ndị agha ma jiri ohere ahụ jeere ala nna anyị ozi ọ gwụnụ bụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izuụka a sonyere anyị na YouTube Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo